Agus anois ar an líne tá Roibeard Ó Cuinn ó Choláiste FET Dhúlaigh. A Roibeard, maidin mhaith agus fáilte ar ais go dtí Near FM. Go raibh míle maith a't, a Darren. Ok, a Roibeard, tá athrú mór tar éis teacht ar Choláiste Dhúlaigh, Coláiste Breisoideachais agus na Coláistí Breisoideachais eile i mBaile Átha Cliath. An féidir leat a insint dom cad é an t-athrú is mó ann?
Cinnte, an t-athrú is mó ná go bhfuil ainm nua ag na gcoláistí ar fad. So, tá tú ag caint faoi Choláiste Dhúlaigh, Coláiste Breisoideachais, ach an t-ainm nua atá ar Choláiste Dhúlaigh anois ná Coláiste Breisoideachais agus Oiliúna, Cathair Bhaile Átha Cliath, Dúlaigh. Agus sin an t-ainm nua atá ar an gcoláiste.
Thaitin an t-ainm Coláiste Dhúlaigh go mór liom mar is ainm Gaeilge é. Ach níl an t-ainm Gaeilge caillte go hiomlán de, nach bhfuil? Níl sé go hiomlán, no. Tá sé ann i gcónaí mar Coláiste Dhúlaigh a bhíodh ar an choláiste agus bhí muid, bhí sé an-tábhachtach dúinne gur choinnigh muid an t-ainm Dúlaigh san ainm because with that tá, an méid sin aithne ar dhaoine ar Choláiste Dhúlaigh agus cé chomh maith is atá Coláiste Dhúlaigh so bhí sé sin fíor fíor thábhachtach so tá muid an-sásta go bhfuil Dhúlaigh fós mar chuid den ainm. OK, agus an bhfuil tú fhéin agus na léachtóirí eile i nDúlaigh sásta leis an athrú seo go dtí Coláiste FET?
Tá, cinnte, tá, cinnte. Is athrú mór é ach caithfidh tú breathnú cén fáth a bhfuil sé déanta. Agus an chúis go bhfuil sé déanta ná go mbeidh rochtain níos fearr agus dul chun cinn níos fearr a dhéanamh níos éasca do na mic agus is rud maith é sin mar bíonn muid ag díriú ár n-aird ar na mic léinn i gcónaí. So, just, tá cúrsaí níos soiléire agus níos éasca anois do na mic léinn nuair a bhreathnaíonn siad ar na cúrsaí. Coláiste amháin, em, Coláiste Breisoideachais Oiliúna, Cathair Bhaile Átha Cliath, Agus tá siad fós in ann breathnú, OK, sin an áit i nDúlaigh agus seo na cúrsaí atá ar fáil ann. So is rud maith é. OK, agus an féidir a insint dom conas atá ag éirí libh i nDúlaigh ó thaobh na cúrsaí a sholáthraíonn sibh, a Robert?
Cinnte, cinnte, táimid ag fás agus ag forbairt an t-am ar fad so tá go leor cúrsaí ann, tá go leor cúrsaí nua ann. Mé féin, bhí mé ag plé leis na cúrsaí sna meáin le píosa fada, cúrsaí scannáin, cúrsaí léiriúcháin teilifíse ar Shord agus a leithéid. Ach anois tá athrú, mé féin, den chuid is mó bím ag obair le mic léinn aibí agus bím ag múineadh ar chúrsa blagadóireachta, scileanna caife agus cúrsaí eile nach iad. So tá go leor cúrsaí ann i gcónaí, go leor cúrsaí nua agus tá sé sin thar cionn mar tá an-rogha agus tá an-seirbhís á chur ar fáil ann. Sin suimiúil.
Tá suim agam go pearsanta sna ranna meánchumarsáide agus meán sóisialta atá agaibh ach go háirithe. Agus Tá nasc agaibh le roinnt ollscoileanna agus coláistí tríú leibhéal eile, nach bhfuil? Ó tá, tá sé sin ann le píosa agus bímid i gcónaí ag iarraidh iad sin a fhorbairt freisin, you know. So, mar shampla, ó thaobh Roinn na Meán de, tá nasc ann leis an ollscoil i Wolverhampton i Sasana. So, mar shampla, tá na mic léinn in ann cúrsa a dhéanamh léiriúchán teilifíse, léiriúchán scannán, cúrsa dhá bhliain, agus ansin déanann siad an tríú bhliain de chéim atá faoi stiúir Wolverhampton agus faigheann siad céim amach agus tá sé sin thar cionn. An-deas sin.
Agus tá tá céimeanna agaibh em ó Ollscoil Wolverhampton san iriseoireacht freisin agus anois ní gá dul go Sasana chun an chéim a bhaint amach nach gá? Tá'n ceart a't, tá'n ceart a't yeah so ar dtús is dóigh liom b'fhéidir Thart ar deich mbliana ó shin bhíodh ar na mic léinn dul trasna go Wolverhampton chun an tríú bhliain a dhéanamh ach le b'fhéidir deich mbliana anuas tá siad in ann an tríú bhliain a dhéanamh i mBaile Átha Cliath. So déanann siad dhá bhliain, cúrsa abair léiriúchán scannán i gColáiste Dhúlaigh agus ansin tá rogha a't dul isteach sa bhliain deireanach de chéim ag Wolverhampton ach tá tú in ann é a dhéanamh i gCúlóg agus tá sé sin thar cionn. OK, sin go hiontach. Sula n-imíonn tú, Robert, an féidir leat a rá liom an bhfuil aon chomhairle agat d'aon daltaí meánscoile nó go deimhin daoine fásta atá ag éisteacht linn inniu agus atá ag smaoineamh ag freastal ar Choláiste FET Bhaile Átha Cliath?
Ó, cinnte. Mo chomhairle ná tar agus tabhair cuairt orainn sa choláiste nó ar an suíomh gréasáin nó Laethanta oscailte a'ainn go minic. Tá muid an-fháiltiúil agus tá barr rogha cúrsaí a'ainn. So bheinnse a' rá le haon duine má tá suim acub in aon chúrsa, just téigh i dteagmháil, you know, tríd an suíomh gréasáin nó buail isteach nó tar chuig lá oscailte agus feicfidh tú cé chomh cairdiúil is atá muid agus cé chomh fáiltiúil is atá muid agus beidh tú in ann labhairt leis na mic léinn freisin atá an-sásta leis na cúrsaí.